ee ndị igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ekene unu ọ ka bụkwa onye nke gị onye nze ben ugochukwu ikeokwu ugbu a anyị na nwa afọ igbo kara aka nọ ndị na-eti egwu ndị chineke ji mere ngwa ọrụ nwanna kọwara ndị igbo onye ị bụ ee dịka ị na-ele anya n'onyonyo na-ahụta m onwe m bụ onye mgbasa ozi ọma nke chineke site n'ikuku na abụ bụ evangelist mba abaraọgụ nke a mụrụ na nkporo nkporo dị na ime ọhafịa local government na abia steeti ọ bụ m bụ onye nọ ebe a ugbu a evangelist mba abaraọgụ chineke gọzie unu dịka unu na-ele anyị anya ugbu a unu emeela gee ntị asị m gị tọọ ntị gị n'ala n'oge awa dị ka nke a ọ dị otu ihe m chọrọ ime ka ị mata n'oge awa a. Ebube Chukwu na-ete mmanya ihe ahụ bụ nke a Amara Chukwu na-ete mmanya achọrọ m ime ka ị mata na ndụ ị dị taa bụ amara chineke Amara Chukwu na-ete mmanya kedu mgbe ị bidoro ịkụ egwu Ah, ebidoro m iti egwu na afọ 1980s wee rute ugbu a bụ 2013 anyị nọ n'ime ya Ee, egwu gị ọ bụ ọkpụkpọ chineke ka ọ bụ onyinye amara ka ọ bụ mmadụ kụziere gị ka esi akụ egwu ee, egwu anyị fụrụ m na-agụ bụ nnọọ onyinye amara chineke nyere m ọ bụghị na ọ mmadụ kụziri m ya n'ihi na achọpụtara m na onyinye a nọ n'ime m mụ enwee ike tinye onwe m n'ọrụ onyinye a wee pụta ihe dịka ị na-ahụ ya ugbu a
ya bụ onweghị onye kụziere gị onweghị onye ọbụla kụziri m ya maka na ahụta m na onyinye a nọ n'ime m mụ ewee chọwa ụzọ m ga-eji wee mee ka ọ pụta ihe ka m na-achọ ụzọ mụ enwetazie ndị nyere m aka ịga n'iru na ya bụ ihe mụ ewee wepụta dị onyinye ụwa wee na-afụ ya dịka unu si afụ ya taa ọtụtụ egwu ị kụrụ ebugo ibu ị nwere ike ịgwatụ anyị efere egwu one ị kụgoro ugbu a ee eh, ọtụtụ egwu m kụrụ ebuola ibu agụọ ya o ruola 28 albums almost about 28 albums ihe ruru ọgụ na asatọ ọgụ na asatọ o ruola ọgụ na asatọ ma agụwa ya otu n'otu ee eh, mana ọtụtụ n'ime ya o nwere nke eji mara m amara nke ọ na-abụ ị kpọghala mba abaraọgụ asị gị onye ahụ mba abaraọgụ anyị ma maka ya anyị ma egwu a na-akpọ my wedding day nke bụ gịnị ọlụlụ di na nwunye

anyị na-ekene unu unu nụrụ ya ee eh, kirikwedu na egwu nke a ka anyị nachigha
mụrụ m bụrụ onye igbo nna m bụrụ onye igbo ọ ga-adịkwa mma ka m gụọ egwu m n'igbo ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ m gụọ ya n'igbo m atụgharịa ya n'oyibo ụfọdụ m agụọ ya n'igbo wee dị ka a ga-asị na ọ karịsịra dị n'igbo n'ihi gịnị abụ m nwa afọ igbo ee eh, ndị igbo unu afụgo ya kedu mfiarụ ị na-enwe n'ịkụ egwu ee eh, ife dị n'ime iti egwu anụnwa anyị na-eti ife ifiarụ m na-enwe n'ime ya bụ mgbe m ga na-akwado ya bụ egwu etu m ga-esi wee na-ekpe ekpere na etu m ga-esi nwee ike hazie ya bụ egwu ka m wee kụta ya etu ọ ga-esi metụ ndị mmadụ n'obi maka na ọ bụrọ ịkụ ya bụ isi na ọ etu ị ga-esi wee kụọ ya o metụta ndị mmadụ n'obi n'oge m ga-eji kpee ekpere n'oge m ga-eji wee hazie ya ọ da adịdị m mfe mana m mecha ya pụta site na amara Chineke onye nwe anyị na-emere onwe ya aha ọ bụ ebe a ka m na-enwe mmekpa arụ na ya
ọ dị mma ngwa kirikwa na egwu nke a ka anyị wee lọchigha

naanị amara praise the lord hallelujah amen eh, eh, eh, abụ nke a ọ bụrụ kịta ọ na-abụ a kpọnye etu a na-alalụ ọ na-atọ m nwanna chineke nyere gị ezigbo onyinye o adakwana mba mana ka m jụọ kedu oge i ji enwe ohere ịnọ gị na ezinụlọ gị ebe ị na-ahazi ihe egwu niile kedu oge i ji enwezi ohere gị na ezinụlọ gị nọ gị na ụmụaka gị akparị m kwere ụmụaka gị na-amụgosi egwu a fa na-afụ gị mgbe ị na-aga kedu ka obi na-adị fa ncha
ana m ewepụta ohere n'ịhazi egwu a ọ na-abụ m bidohala egwu a ụmụ m na-ama na mgbe ahụ ha ga-enye m nsogbu ha ma eme ihe ọ bụla ga-eme m ka uche m pụọ n'ihe m na-eme ha niile ga-anọ nwayọọ ha ma abịa nso ebe ahụ m nọ belụsọ ma m kpọrọ ha sị ha bịa nso ha bịa nso maka ha magoro otu ntabi anya m nwere ike chezọọ ya bụ ihe m na-ahazi ha anaghị enye m nsogbu mba kama mgbe ụfọdụ ọ na-amasị ha ịbịa ka ha nọrọ hụ ihe m na-eme ha nwekwara mmasị isoro m ma n'ihi gịnị nye ha ohere ị mara ọ ga-eme ha ama elebazi anya na akwụkwọ ha na-agụ n'ihi nke a anaghị m enyecha ha ohere mgbe niile isoro m wee mee nhazi nke ya bụ egwu ụfọdụ mgbe n'ime abalị a na m ebilite 2am wee bido na-akwado ya bụ egwu ụfọdụ 3am m ga-emegide ya ruo mgbe ọ ga-adị m mma na m emechala ike agwụla m m ararụzie ụra ma ọ bụ na chi efochabeghị ọ bụ otu a ka m si akwado ya bụ ihe daalụ sir, unu fụrụ na egwu nwanne anyị nwoke a ha ncha niile na-emetụ n'obi bụrụ ife na-akpalite mmadụ iche echiche maka ụwa bụrụ ife na-emetụta anyị iche maka chineke ka anyị wee ghọta na ebe a abụghịkwa be anyị na anyị na-ana ana hmm? ya bụ ife ndị a bụ iji gosi ọrụ aka na ebube chineke n'ebe mmadụ o kere eke nọ ee anyị na-ekene ndị niile nwere onyinye amara dị iche iche dịka nwanne anyị nwoke a hmm? ọ ka bụkwa onye nke gị ben ugochukwu ikeokwu nwanna ee ọ bụrụ na mmadụ kpọọ gị mmadụ chọọ ka ị bịa n'ebe ọ na-eme ife e, kụọrọ ya egwu na be ya ma ọ bụ na ọgbakọ ha ma ọ n'obodo ha ị na-eje ee dịka i si kwuo ya ana m eje ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe a haziri nke ọma maka ọ bụrọ ha niile ka m na-aga anaghị m aga nke ọ ga-abụ m gaa ya emebie aha m ehe ya eme m onye hụ m ọ na-asị he ọ ka bụzikwa pastọ adịghị a ọ ka bụzikwa onye nkwusa ozi ọma adịghị a nke ọbụla haziri ọfụma kpọọ m ana m aga nke ahụ mana nke ọbụla na-emeghe agha agha ma ọ wuru wuru wuru anaghị m ekwe aga nke ahụ
ọ dị mma n'ime egwu ndị a niile ị kụrụ kedu nke na-atọkarịsị gị ụtọ Ehe.
nke na-atọkarịsịcha m ụtọ na ha niile ọ na-abụ mgbe ọbụla m gụnyere ya ọ dị m ka a ga-asị na m apụgo n'ụwa bụ nke a na-asị mmadụ juru n'okwu ụgha mmadụ na-agharịpụ
anyị ekene gị ee o nwere ọtụtụ ndị igbo chọrọ ịdị ka gị ee kedu ndụmọdụ maọbụ alo ị ga-atụlụ fa
alo m ga-atụrụ ndị chọrọ ịdị dị ka mụ onwe m dị bụ nke a were onwe gị nyefee chineke n'aka mgbe ị chọpụtara na onyinye dị otu a dị n'ime gị i nye chineke onwe gị onyenwe anyị ga-eji gị wee kwara ngwa ọrụ mezuo ebumnobi ya n'ebe ị nọ ka chineke gọzie gị n'aha jizọs amen ee eh, ndị igbo otu a ka anyị si fụ ya n'ụbọchị nke taata na Enugu igosi unu ee eh, ndụ ndị ejije na ndị egwu na ndị igbo chere anyị n'izuụka ọzọ aka m onye nke gị onye nze Ben Ugochukwu Ikeokwu bọsị nta ka a chụọ n'owere nchi hmm? ka anyị kenenụ ọ ya-adịrị anyị mma jisikwa ike ise ise amen ya mhm.